ye bɛɛ wele bɛɛ tɛ sɔn ka na aw minnu sɔnna ka na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye wula in na an balimakɛ Mamɛdi jara activiste TV journaliste de don a ye nin ŋaniya in ta k'a fɔ ko fana mali kɔnɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ ko misɛnninw ka ca fana kojugu u ka nin bɔli ka nin kɛnɛ in sigi u ye a hakilina ta k'a fɔlɔ an ka fana la dugu bi duuru ani damadɔ b'u bolo nin baara in kɛli kama a ko ko n bɛna a daminɛ fana kɔnɔ an filɛ kɛnɛ min kan aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a ma dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ a y'a bɛɛ kɛ fu falaki ka na an ka lako gɛlɛya minnu bi an kan lakanabaliyaw ani ko wɛrɛ minnu bi an fɛ fana yan nɔ ni a bɛ population degun n'a bɛ faamaw degun u ka baara la k'olu recenser k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a feere walasa sanbaga dɔw bɛ se k'a san fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na mamɛdi jara le jeune journaliste a yɛrɛ bɛ an fɛ yan a bɛna ka na hakilina tɔ ɲɛfɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn sigikun ye fɛn min ye baara in daminɛna kun min na mamɛdi jara
aw ni wula fanakaw fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ in kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye eh, i n'a fɔ balimakɛ y'a fɔ cogo min an ye kunnafonidilaw ye an y'a kanu ka se fana yan bi ka kuma fana kunkanko kan dugu mana kɛ cogo cogo sigida mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ kunko dɔw bɛ yen a kunkow a kuma a bɛnnen don dugudenw yɛrɛ de da a kuma ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la duguladenw jɔyɔrɔ ye min ye ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye mun ye ka o kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ yalasa ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ an bɛ o fɛɛrɛw tigɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa bi sigi an bɛ fɛ ka masala kɛ ni fana dugutigi ye n'ale ye adama tarawele ye ni o bɔra yen fana mɛri ale bɛ an bolokɔrɔ yan n'ale ye abudulayi kulubali ni o bɔra yen fana sous-préfet n'ale ye benena mongoro ye ale bɛ n kinin yanfan fɛ ale fana b'an bolo kɔrɔ yan ni o bɔra yen jeunesse ɲɛmɔgɔ n'ale ye abudulayi kone ye ale fana bɛ yan maa wɛrɛw bɛ yan an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fana kunkanko kan n y'a fɔ cogo min an ye kunnafonidilaw ye anw tɛ se ka na ka na ni kuma ye k'an b'a don aw da nka hakilina dɔw de bɛ yen an bɛ taama o siraw fɛ n'o ye ka aw yɛrɛ ɲininka dugu kunkanko la donc je pense que an bɛ kuma dayɛlɛ ɛɛ kuma kun fɔlɔ ye min ye ɲininkali fɔlɔ an bɛ fɛ ka min tɛnku an ka ɲɛmɔgɔw la an bɛ kuma min tɛnku fana dugutigi la ou bien ni dugutigi ka représentant de bɛ yan komi dugu kɛra cogo o cogo ɲɛmɔgɔ o ye dugutigi de ale de ye dugu tigi fɔlɔ fɔlɔ donc an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ dugutigi la bi fana bɛ lahala jumɛn na ale yɛrɛ hakili la ni dugutigi tɛ yan n'a ka représentant bɛ yan
balima fanakaw aw ni wula balima minnu nana k'u bɛna an dɛmɛ an kunko la vraiment an ka foli b'u ye fanakaw sɛgɛnnen don bi dɛ vraiment an sɛgɛnnen don tɔgɔ min kun tɛ fana na bi a tɔgɔ b'a la fana tɔgɔ ye jamana labɔ ni san fila na mɔgɔ wolonwula fana kɔnɔ i b'a fɔ ko fana kelen ye mali dugu ye k'a sɔrɔ dugu ka ca ni fana tɛ toujours an bɛna minɛ k'a fa ye a b'a fɔ ko sɛw ta ti bɔ sisi ti bɔ an bɛ kulo an tɛ kulokan mɛn an kɔni degunnen don n'u sera ka na an dɛmɛ solution wɛrɛ la vraiment a bɛ diya n ye bon vraiment Fanakaw sɛgɛnnen don hali minnu ka terrain bɛ Fana u bɛ k'a bɛɛ feere u bɛ abandon kɛ Fana na ko Fana tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye a ye jamana labɔ anw minnu bɛ Fana bi vraiment anw kunmasulilen don fo ka se an kunmasulilen don an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ mais a tɛ dɔn an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ a tɛ dɔn ko wɔsi tɛ dɔn sanfin kɔrɔ ko ala b'a dɔn anw ma se la ala b'a dɔn kira b'a dɔn mais ne bɛ kuma bila yan fɔlɔ komi ne kelen tɛ kumakɛla ye ala sago a sago ayiwa eh, dugutigi ka représentant ka kuma faamuna je pense que an bɛ monsieur le maire ɲininka monsieur le maire fana bɛ bolo jumɛn na e yɛrɛ hakili la sisan fana lahala bɛ cogo di I hakilinata ye mun ye?
Aw ni wula. An bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na. Eh, n'i ko ko fana lahalaya. Bon, lahalaya min bɛ fana anw fɛ yan sisan n'o kɛmɛ k'anw kamana gwan, o y'an ka kunkolo tigɛ ko in de ye. O kɔni de gɛlɛya b'an kan yan sisan. O kunkolo tigɛ in fana An y'a fɔ ka caya a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na a yɔrɔ ninnu caman ye dibima yɔrɔw de ye an bɛ fɛ éclairage public ka kɛ fana yan nɔ extension ka kɛ ka taa kɔfɛ yɔrɔw la walasa kuran bɛ se ka se yɔrɔw la kɔfɛ yɔrɔw la cogo min an kɔni ye laɲini caman k'o la o ma se ka ɲɛ sɔrɔ an fɛ fɔlɔ bon an ka lakanabaaw fana u ka dɔgɔ parce que kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛɛ bɔlen don donc n bɛ laɲini min kɛ o ye lakanabaaw bɛ se ka na ka na fara caman bɛ se ka na fara an taw kan cogo min na walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min o gɛlɛya dɔrɔn de kɔni b'an kan yan donc ne yɛrɛ poste de sécurité o ka se ka dayɛlɛ an fɛ yan nɔ parce que nin ko ninnu fɛn fɛn min kɛ n'a kɛra u bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛ si tɛ sɔrɔ a la bon ni poste de sécurité sera ka dayɛlɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni joli b'a tigi bolo ou bien ni fɛn min bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka sɔrɔ poste sababuya fɛ ayiwa e hakili la fana yɛrɛ problème ye insécurité ko de n'o ye lakanabaliya ye problème min kɔni b'anw fɛ yan n'o kɛmɛ k'an kamana gwan o y'o de ye ayiwa jeunesse président e hakililata ye mun ye fana lahala la bi ah, aw ni wula ne bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen na ne bɛ foli kɛ nabaaw la eh, n bɛ foli kɛ fɛnɛ minnu ye nin initier activiste tv parce que nin ka ɲi dugu ma a bɛ denmisɛnninw fɛnɛ bɔ ko caman kalama an bɛ foli k'a la bon bi kɔni an ne yɛrɛ kɔnɔna fililen don kojugu an denmisɛnninw kɔnɔna fililen don parce que k'a daminɛ depuis ko in daminɛna fo bi ɛɛ denmisɛnninw b'u seko la b'u seko la fana lakanako la comme dugutigi bɔra k'a fɔ cogo min na maire fɛnɛ bɔra k'a fɔ o kelen de don ɛɛ fana tɛ brousse kɔnɔna ye bilen fana ye commune rurale o tɔgɔ b'a la mais duguba de don donc dugu tɛ se ka bonya ka kɛ duguba ye ka yiriwa fo yeelen yɛrɛ ka na dugu kɔnɔ bon n'i donna n'i bɛ Fana su fɛ a y'a to a ka si yan n'aw sera a b'a dɔn Fana bɛ cogo min na i b'a fɔ ko bugu brousse kɔnɔna u b'a fɔ buguda donc o cɛ man ɲi donc an b'a ɲini halisa Fana éclairage public an ka laɲini o ye fɔlɔ parce que o bɛ sécurité la o ye sécurité yɛrɛ fanba dɔ ye parce que o b'a to fɛn caman tɛ se ka kɛ ko caman bɛ kɛ dibi la ni yeelen bɛ a tɛ se ka kɛ donc o kunnafili b'an na donc ani ka extension ka courant lataa yɔrɔw la kɔfɛla caman na donc o ye autoritéw ta ye mais anw denmisɛnninw fɛnɛ bɛ baara la parce que nin t'an an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ka laɲini fɛnɛ kɛ an ye laɲini caman kɛ dugudenw farala ɲɔgɔn kan commune farala ɲɔgɔn kan an ye autoritéw wele an ye sécurité wele an ye médiaw wele an ye fɛn caman wele nin ko kelen na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ mais an kɔni bɛ baara la pour la sécurité de Fana pour que Fana yɛrɛ bɛ se ka lakana an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na an ka denbayaw bɛ se ka da cogo min na ka si hɛrɛ la denmisɛnninw b'o baara la mais an b'a fɛ halisa an ka dɛmɛ a kɔnɔna na pour que vraiment Fana nin ko minnu bɛ ka kɛ Fana a ka dabila kuma fɔlɔ minnu b'an fɛ fɔlɔ denmisɛnninw tɔgɔ la o y'o ye donc a yirala k'a fɔ Fana problème yɛrɛ ye insécurité de u da magara eh, poste ko la u da magara éclairage public ko la nka n'i y'a jateminɛ wagatiw tɛmɛna a mɛnna insécurité in tun tɛ Fana yan o y'a sɔrɔ ne hakili la o y'a sɔrɔ éclairage pub e, hali sini éclairage public tɛ yan bon o y'a sɔrɔ poste ko ninnu fana tɛ yen nka n bɛ n'an seginna kɔfɛ kosɛbɛ donc mais mun de nana ni éclairage public tɛ yen poste de contrôle tɛ yen mais mun mun de nana ni insécurité in ye alors que fɔlɔ nin si tun tɛ yan o.
bon ɛɛ ne bɛ se ka dɔ fɔ a la ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka yamaruya ye. Bon ne b'a dɔn kɛ dugu fana sigicogo de don i b'a sɔrɔ dans le temps mɔgɔ caman ma na Fana mɔgɔ kun man ca mais carrefour de Fana ye n'i ye Fana ta donda caman b'a la mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na Fana yan jagokɛ dugu don cikɛ dugu don donc dans le temps i b'a sɔrɔ mɔgɔ man ca mais bi ni mɔgɔ cayara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc développement de don développement min don a bɛ accompagner ni fɛn dɔ de M'a faamuya développement bɛ accompagner ni mɔgɔ bɛ na, mɔgɔ fana n'a a kasara ani a hɛrɛ de bɛ na donc ni jama cayara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ na donc ne bɛ se k'a fɔ wayi o tuma i bɛ se k'a fɔ ninnu tɛ yen parce que population mɔgɔ man ca ni mɔgɔ cayara fɛn caman bɛ na donc n'o cayara o de ka kan ka accompagner ni ninnu ye i n'a fɔ éclairage public i n'a fɔ maire y'a fɔ cogo min na force de sécurité ka kan ka caya mɔgɔ ka kan ka caya eh, sécurité kan ka caya et puis u b'a fɔ poste de sécurité dama tɛ i b'a ye fana donda o donda anw yɛrɛ ka laɲini ye sécurité ka sigi a bɛɛ la i b'a faamuya dugu caman bɛ don fana yan duguba caman bɛ don fana yan an ka laɲini ye fana bamakɔ o yɛrɛ y'an ka laɲini principal ye a ka sigi yen o poste ka sigi a nɔ la parce que effectivement eh, k'a sɔrɔ poste ma wuli et pourtant ne m'a fɔ k'a cause bɛɛ ye nin ye mais nin tun tɛ yen o a ma kɛ o c'est c'est Ni san kelen na san fila don bon poste wulila après nin ko ninnu cayara bon an t'a fɔ k'a bɛɛ ye o ye mais est-ce que an t'a sigi k'a lajɛ ka bɛn a kan k'a sigi n'o bɛ se ka dɔ bɔ a la wa donc o de y'an denmisɛnninw ka laɲini ye
ne bɛ dɔ fɔ ka fara o kan ɛɛ fana poste e ko ko poste tun tɛ fana yan ka kɔrɔ anw bɛɛ ye ko dɔn k'a sɔrɔ poste bɛ fana yan non fana poste fɔlɔfɔlɔ tun bɛ Joyila sira de la a bɔra Joyila sira la ka taa kɔfɛ donc anw ye ko dɔn k'a to yen a ka bɔ yan a tɛ tɛmɛ san fila kan a cayalen ye san fila ye bon n'i y'a ye an bɛ éclairage public ko fɔ fana Ngolotigɛ in kɛra yɔrɔ yɔrɔ la a yɔrɔ kelen tɛ yen ko min kɛra dibi la yɔrɔ kelen tɛ yen min kɛra yelen na a bɛɛ kɛra dibima yɔrɔw de la k'a ta a daminɛ na fo sisan foyi ma kɛ k'o kɛra yelen yɔrɔ la o ma kɛ a bɛɛ kɛra dibi la o de kosɔn an bɛ yelen ko fɔ fana ayiwa yelen ko jɔnw de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa yelen ka se ka na fana dugu kɔnɔ
anw kan ka jɔ an jɔyɔrɔ la walasa a bɛ na mais anw kan ka aw i n'a fɔ jɔn mi anw kan ka fɛn o fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ anw kan ka ko o ko k'a la an deliberela kan ka wuli ka taa fo minisiri fɛ yen ka taa énergie direction na siɲɛ joli joli an ye ko bɛɛ k'a la conseil deliberela kan siɲɛ joli foyi ma kɛ donc anw seko de y'o ye a wari tɛ anw bolo k'a fɔ k'anw b'a kɛ gouvernement de kan k'anw dɛmɛ a na donc u ko ko ni an deliberela kalo saba kalo naani ko courant bɛ don An deliberela kan yan depuis mai deux mille dix-sept fo sisan a ma se ka don donc anw seko ye min ye o la o ye anw y'o kɛ ayiwa i ye da magara poste ko yɔrɔ fana la ko poste wulila ka bɔ yan mun nana ni o ye poste wulili a fɔra ko CEDEAO jamana Fɛn o fɛn bɛ yen ko poste dɔw bɛ yen k'olu ka wuli ka bɔ yen, o kɔnɔna na anw ka poste yera o kɔnɔna na mais ko min b'anw fɛ yan ani yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye parce que fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko k'a kɛ mais n'a kɛra n'a bɛ kasara se yɔrɔ min ma mɔgɔ si ka laɲini tɛ kasara ka se yɔrɔ ma k'a sababuya kɛ poste ko ye kasara min b'anw fɛ yan nɔ CEDEAO mɔgɔw tɛ se k'o dɔn k'a fɔ ko o kasara b'anw fɛ yan k'u b'a fɔ k'anw ka poste ka wuli anw yɛrɛw de b'o dɔn donc ni a yera k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la k'a sababuya kɛ anw ka poste ko ye ne hakili la ni jama bɛnn'o kan o bɛ se ka lajɛ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye nin san fila laban in kɔnɔ nin fagali jugu ninnu kɛra fana dugu kɔnɔ maa wolonfila est ce que minɛli kɛra a la wa ɔ fagali minnu kɛra minɛni kɛra mɔgɔ dɔw minɛnen don a kunkɔrɔ mɔgɔ dɔw minɛla a kunkɔrɔ
fagali fɔlɔw ni filanan la mais halisa fagali bɛ ka continuer parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a a tɛ dɔgɔkun saba bɔ n'i ma fili laban kɛra minɛliw bɛ ka kɛ fagali cogoya bɛɛ ye kelen o b'a yira anw na k'a fɔ halisa maa kelen de bɛ ka o fagali in kɛ donc est ce que mɔgɔ minnu minɛla est ce que olu don tigitigi
o jaabi gendarmerie mɔgɔw ni polisiw ka jaabi de y'o ye anw tɛ se k'o jaabi kɛ ni mɔgɔ min minɛna olu de b'u ka sɛgɛsɛgɛli k'a la k'a bila ka taa di sariyatigiw ma sariyatigiw de bɛ se k'o jaabi di
ayiwa jeunesse président e hakililata ye mun ye o fagali cɛ jugu in na maa wolonfila san fila laban yɛrɛ kɛra a tɛ dɔgɔkun saba bɔ u bɛ u kun tigɛ ka taa n'u jeli jeli on veut comprendre mun de bɛ na ni nin ye quoi. bon u b'o de fɔ u b'a fɔ mais komi mɛri y'a fɔ cogo min na nin ye sariya tigilamɔgɔw ka kɛlen ye mɔgɔ minɛni n'a ye mɔgɔ minɛbaliya donc sariya de b'a sɛgɛsɛgɛ donc ni min nɔ b'a la ou bien ni min nɔ t'a la olu bɛ minɛ u b'o b'u bila donc o domaine ne ma da la jeunesse bɛ se k'i fɛn an tɛ fɛn dɔn a la n'an bɛ fɛn dɔn a la an b'a fɔ an kɔni ka kanu ye ka dabila bi min k'a la u bɛ taa fɛn min kɛ joli la u bɛ min kɛ mɔgɔ la an kɔni t'o dɔn mais an kɔni vraiment an ka lafili an ka laɲini ye min ye vraiment nin ka bɔ an kan a bɛ bɔ an kan cogo o cogo a ka bɔ an kan ten parce que anw denmisɛnninw yɛrɛ an sɛgɛnna bi parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw olu y'u ta kɛ bon n'a kɛra ko anw tile o de kan ka kɛ hɛrɛ tile n'o bɛ ka kɛ bɔnɛ ye an denmisɛnninw ma bi hali an denmisɛnninw yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ kuma tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma donc an kɔni ka laɲini kɔni ye a bɛ dabila cogo cogo denmisɛnninw fɛ a bɛ se ka dabila cogo cogo a ka dabila ayiwa dugu kɔni boloma ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw de kan ka wuli k'u jɔ dugu kɔnɔ aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye nin insécurité in na Fana dugu kɔnɔ mhm. aw jeunesse depuis a daminɛ fo ka se bi ma euh, denmisɛnninw ma sigi d'abord an ko an ma sigi an ye parce que fɛn foyi tɛ se ka kɛ ni lajɛrɛ tɛ ni Ni kunko ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ hali du kɔnɔ ni kunko y'aw sɔrɔ a bɛ sigi fɔlɔ de ka analyser ka bɛn fɛn dɔ kan ne hakili la jeunesse siɲɛ kelen tɛ nin ye siɲɛ fila tɛ nin ye siɲɛ saba tɛ nin ye u ye an ye mɔgɔw sigi mairie kɔnɔ yan ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se ka mun de kɛ yaasa Fana bɛ se ka lakana ɔ an ye dɔ kɛ an bɛ dɔ la tuguni waati nataw an bɛna dɔ wɛrɛ kɛ pour que an ka sigi ka ban ka bɛn fɛn dɔw kan an bɛnna fɛn dɔw kan mais olu application ma ban o ye jumɛn ye anw bɛnna kan an ye sécurité wele ka na sigi yan an ni sécurité bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ d'abord an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min ye o ye kunnafoni parce que u y'o de gɛlɛya an ma an ye sécurité wele k'u ɲininka mun de bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fɛ pour que nin ko ninnu bɛ se ka dabila u y'a fɔ an ye k'a fɔlɔfɔlɔ ye kunnafoni ye donc anw ka laɲini ye fɔlɔ ka kunnafoni di an ka sécuritéw ma ni min ye min ye dugu kɔnɔ parce que anw de ti da anw de bɛ si an ɲɛ na denmisɛnninw de bɛ su kunko bɛɛ dɔn donc sécuritéw y'a ɲini an fɛ an ye fɛn fɛn ye ko sigana fɛn don an ye ko ko ye ko sigana ko don an k'a lase u ma wa numéro dilen don an ma Donc su tile commissaire CB garidiw bɛ se k'o témoigner n'an ye min ye an b'a f'u ye donc o y'an ka baara kɛta fɔlɔ baara kɛta filanan an ye commune de ye donc dugu ka ca donc an denmisɛnninw an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an ti kɛ sécurité ye dɛ mais an bɛ se ka sécurité dɛmɛ cogo min na an bɛ k'o baara kɛ an ni CB min tun bɛ an n'a yɛrɛ tun y'a baara daminɛ an tun ye liste dɔw dilan ka di CB ma ka mɔgɔ dɔw groupe dɔw former a groupe donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan su fɛ u bɛ se ka baro kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka baro kɛ dugu kɔnɔ u bɛ se ka baro kɛ quartier la donc n'u ye kunnafoniya min ye ou bien n'u ye fɛn sigana fɛn min ye u ma yamaruya k'u ka fɛn kɛ mɔgɔ la mais ni min bɛ se ka mɔgɔ min minɛ k'a sɔrɔ i ma ko k'a la k'a di fanga tigilamɔgɔ ma donc an tun b'o baara la an ma tila la an ni CB kɔrɔ tun b'a la o taara CB kura nana ani polisi ni garidiw donc an bɛ ka sigi an bɛ n'o baara kɛ commune kɔnɔ Fana dɔrɔn tɛ dɛ Fana commune dugu bɛɛ donc jeunesse bɛ o baara la
yanni n ka segin jeunesse ma dugutigi ka représentant Fana kunkolotigɛ ko in na Fana insécurité ko la aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye a dabilali la yɔrɔ min mana sisan an kɔni b'a ɲini population fɛ bɛɛ ka wuli ka patrouille kɛ quartier fɛn o fɛn a fɔra ko bɛɛ ka mɔgɔ tan tan di sufɛ u bɛ si patrouille la u b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ je crois quartier kelen pe de taara ta di ne ma a tɔ si ma

sufɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sufɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko jeune kelen t'a kɛ u ni polisiw ni gendarmew de b'a kɛ sufɛ n bɛ fɛ ka min fɔ i ka kuma latigɛ tɛ jeunes n'i ye jeunes ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen u bɛ baara wɛrɛ la u bɛ baara kɛ sɔgɔma ni dugu jɛra est ce que u bɛ se k'u ka ciw bila wa k'u bɛ yaala sufɛ k'u bɛ dugu lakana alors que polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen Force wɛrɛw bɛ yen mais mɔgɔ kelen tɛ o jeune tɛ mɔgɔ kelen ye u b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de ni dɔ y'a kɛ bi sini dɔ b'a kɛ dɔ b'a kɛ bi sini dɔ b'a kɛ o tɛ se k'o obligé k'u tɛ patrouille kɛ o tɛ se avant jeunes tun bɛ patrouille kɛ fana yan o waati la kunkolo tun tɛ tigɛ fana yan n'i kɛra cogo o cogo u b'i minɛ an tun b'a kɛ jolasira la yan an bɛɛ tun bɛ regroupé jolasira la mais fajiri da fɛ an bɛɛ cɛ Mais sisan jeune ka ca o ye. Mun na a tɛ kɛ. Mun na u t'a kɛ. Olu de faso don. Mɔgɔ si ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛ n'i faso baara. O tɛ yen. Baasi tɛ. An ye dɔɔnin faamu i ka o kuma la. I ye jeunesse jɔyɔrɔ yira k'a fɔ ko u wulilen tɛ k'u jɔ. An yɛrɛ an tagamara dugu kɔnɔ dɔɔnin. an ye mɔgɔ damadɔninw ɲininka mɔgɔ caman y'a yira an na k'a fɔ ko jeunesse jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la ko jeunes faralen don k'u tɛ ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ko wagatinin kɛra u y'u cɛsiri ko dɔw la u sera k'olu dabila jeunesse président e hakilinata ye mun ye o la mun bɛ ka aw dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ ka aw dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan halisa walasa ka solution définitive sɔrɔ fana insécurité la Mm, d'accord. Euh, ni question in diyara n ye Mamadou. Euh, denmisɛnninw bon mɔgɔw ka ne ka faamuyali la bon peut-être bɛɛ n'i hakilina don ne bolo denmisɛnninw ma fara o peut-être euh, volonté ko de don manque de volonté bɛ denmisɛnnin caman na peut-être bɛ denmisɛnninw caman tɔɔrɔlen don o de y'a to n y'a fɔ n ko an bɛ baara dɔ la n'o ye concertation entre jeunes n m'a dɔn n'i y'a faamu i ka nin question in a ka ɲi parce que mɔgɔ caman y'a kuma fɔ a soulevera dɔw fɛ mais ne bolo faamuyalibaliyaw peut-être olu b'a la o de y'a to an ye réunion dɔ kɛ mairie kɔnɔ yan a ma mɛn an ye couche damadɔ fara ɲɔgɔn kan jeunes leaders minnu bɛ fana yan an y'u fara ɲɔgɔn kan ko mun de bɛ fana denmisɛnninw yɛrɛ pour que lakana yɛrɛ ka kɛ denmisɛnninw ka bɛn fɔlɔ ko an bɛ se ka mun de kɛ pour que an denmisɛnninw yɛrɛ dama an bɛ bɛn fɔlɔ donc an hakili la a seerew a seerew caman bɛ yan peut-être micro bɛ passer u ma dɔw bɛ kuma a la n'a kɛra mais n bɛ fɛ ka min fɔ c'est à dire que aw de ye fana denw ye aw de ye aw de ye bangera ɲɔgɔn kan yan ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn kan fo bi mun bɛ se ka aw ka fara ɲɔgɔn kan retarder ka se o bɛɛ ma est ce que aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali wuladani kelen i n'a fɔ hali wula in na wa ka regroupement ba kelen sigi au lieu que regroupement ka caya parce que regroupement différent minnu bɛ yen bɛɛ ni hakilinata de don donc munna a tɛ hakilina kelen ta ka wuli fana bɛɛ ko ko ni aw de farala ɲɔgɔn kan bi ko insécurité min bɛ fana k'a bɛ ban munna a tɛ wuli kabini sisan ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'o ko ban wa. awɔ
mamadu ne ko i ma ten de o an wulilen don. Mais an tɛ fɛ a ka kɛ kolankolon ye mun na parce que n'i ko n'i y'a ta kelen ma peut-être fila ma a bɛ kɛ kolankolon ye ne ye an ye commission sigi sigi an bɛ se k'a fɔ réconciliation don an ye commission dɔ sigi commission min bɛ denmisɛnninw bɛɛ démarcher o fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ mais n'o ma kɛ donc an kana girin girin an ka taa dɔɔni dɔɔni an ye commune dugu tɛ yen ne ma mɔgɔ bila ka taa commune min na a seerew bɛ yan n bɛ k'o de f'i ye an ye mɔgɔ délégué an ye commission sigi a commission média b'a la mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw b'a la jeunes b'a la couche bɛɛ b'a la ka yaala d'abord association denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ fana yan ani an ka mɔgɔkɔrɔba k'u la kuma ɲɔgɔnya fɔlɔ donc denmisɛnninw ka bɛn na donc an y'o baara daminɛ donc an bɛ fɛ a ka kɛ ko ye ko min bɛ sabati mais k'a kɛ don o don an bɛna an sigi yan ten k'a fɔ tan o tɛ o de y'a to an ye bɛɛ démarché an taara commune dugu bɛɛ la fana commune dugu bɛɛ buguda bɛɛ donc u n'u dugutigi n'u dugu denmisɛnw bɛɛ sigira k'a fɔ an bɛna bɛɛ an bɛna denmisɛnninw bɛna sigi an bɛna denmisɛnninw ka sigiliba kɛ mais sigili in tɛ kɛ fo aw yɛrɛ dama yɛrɛ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ donc an bɛ o baara la bon a b'an mɔgɔkɔrɔbaw b'an dɛmɛ ni dugawu ye pour que a ka kɛ ko ɲɛnama ye sinon an b'a la ni ala sɔnna a ma fana denmisɛnninw bɛ bɛn wa ni ala sɔnna a ma fana sécurité nin ko minnu bɛ ka kɛ fana yan denmisɛnninw kɔni jɔyɔrɔ ye min y'a la u b'a kɛ ka s'a dan na ne fana y'o layidu ta i ye ayiwa ko a ka gɛlɛn kun ka di kuntigi kɔ ni n ma fili fana komisɛri bɛ yan ni a ka yamaruya kɔnɔna la n'a bɛ se ka juste une minute fana sécurité bɛ niveau min na n'i bɛ se ka i da don a la jeunesse bɛ se ka collaborer n'aw ye cogo di parce que a bɛ se ka kɛ jeune caman bɛ yen a ka d'u ye ka kunnafoni dɔw lase aw ma fana u bɛ siran est ce que hali fɛɛrɛw tigɛlen don ka hali o mɔgɔ ninnu lakana wa i bɛ se ka juste une minute hali ni kuma man d'i ye ou bien ni kuma nege t'i la. ka wuli k'i jɔ pour que kamera k'i ye ka ɲɛ quoi. Kamera ɲɛ bɛ n na.
Ah?
Kamera ɲɛ bɛ. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum.

Mais avec l'apport même dugutigi, maire, autorité administrative civile, Fana yan bɛɛ bɛ k'a seko kɛ. Même les jeunes bɛɛ bɛ k'a seko kɛ. Mais comme donc, amène le voir à la soirée. an ye weleweleda min kɛ par exemple ni mɔgɔ min bɔra fɛn min kalama u k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ caman bɛ siran ka na polisi la caman bɛ siran ka taa gendarmerie la mais n yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen o bɛ dɔgɔkun kelen fila bɔ information fɛn fɛn dira polisi ma an y'a traité dugutigi ye n seere ye mɛri ye n seere ye parce que c'est pas que ko wari bɛ karisa kun ko karisa nɔ b'a la a y'o dabila aa karisa n sigalen don a la nin don su in na a bɛ nin yɔrɔ in na a tun bɛ nin taa ni ka segin na nin yɔrɔ in na fagali dun kɛra o yɔrɔ la an sigalen don o tigilamɔgɔ la an bɛ se k'o fɔ mais karisa wari b'a kun a ka wari bɔra min a y'o dabila karisa ye tɔgɔ ka ɲi don o don a bɛ bazɛn don na a dun tɛ baara la a y'a wari bɔ min a y'o dabila bamananw ko ten bɛɛ ka tubabu bɛ faransi i ma se ka fɛn o fɛn kɛ i somɔgɔ dɔ bɛ se k'a k'i ye donc ne kɔni bɛ mun ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ a bɛ information di a ye piste d'an ma piste min ka kɛnɛ a ye ko d'an ma a yɛrɛ sigalen tɛ ko min na mais n'i ye baara kɛ siga kan foyi ɲɛnama tɛ ɲɛnabɔ a la n'i siranna gendarmerie la kana se gendarmerie yɛrɛ la kana se polisi la dugutigi bɛ yen maire bɛ yen procureur yɛrɛ fana bɛ yen ne yɛrɛ sigilen filɛ nin kɛnɛ kan mɔgɔ caman t'a dɔn yɛrɛ ko ne ye commissaire ye parce que don o don ne bɛ na Fana presque maa si tɛ tɛmɛ yen na n'i y'a dɔn i tɛ se ka taa poste la polisiw fɛ k'a fɔ ɲɛna n sigiyɔrɔ bɛ tribunal da ye mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ yen an bɛ mɔgɔ kɛ mun b'i fɛ k'a fɔ ɲɛna i b'a fɔ ɲɛna c'est pas ko n'i y'a fɔ ko ko bɛ se i ma fo n'i nɔ t'a la mais i fana kana ko kɛ k'a fɔ k'i b'a a dogo cogo sugu dɔ la ka kɛ i n'a fɔ i nɔ t'a la d'accord mais kuma la teliya la ah. est-ce que aw kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to mɔgɔ minnu bɛ taa dénonceli kɛ n'a bɛ se k'u protéger parce que mɔgɔ caman fana bɛ yen u bɛ se ka siran ka taa information di pour que conséquence in b'a la kɔfɛ. Euh,
o kuma in i ka sécurité o talen don mais k'a fɔ k'i i ka na information di pour que i ka protéger o tɛ o i bɛna information min di a bɛ dépend o de la n t'a dɔn n'i ye n faamu n'i bɛna information min di a bɛ dépend o de la je sais que a ma se i ka na polisi la k'i bɛna information di dugutigi bɛ yen maire bɛ yen n'i y'a lase olu ma a bɛ se ka s'an ma mais n'i yɛrɛ sirannen don i ka sécurité ɲɛ n'i na information di an bɛ se ka disposition ta cogo min na pour que k'i yɛrɛ lakana an b'a kɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu ok
i jama ma u k'u hakilinataw fɔ n bɛ segin éclairage public ko la a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ éclairage public ka na Fana dugu kɔnɔ nka est ce que n t'a dɔn Fana éclairage public a budget bɛ taa joli ɲɔgɔn na est ce que Fana population yɛrɛ bɛ se ka contribuer walasa éclairage public ka se ka na dugu kɔnɔ wa n'o bɛ se ka kɛ lafiya ye u yɛrɛ ma lakana côté la. Monsieur le maire. Euh, i bɛ ko min fɔ nin an ye nin bɛɛ jate lajɛ Fana éclairage public ko a tila n'i y'a tila kɛmɛ ye o o tɛ sɔrɔ Fana bolo a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la gouvernement de b'a don a bɛɛ la, a bɛ tigɛ mɔgɔw kunna dɔɔnin dɔɔnin, mɔgɔ si tɛ yen ko min y'a ta wari bɔ a yɛrɛ ye,
je pense que an bɛ kuma di jama ma, an bɛ kuma di jama ma ni kuma bɛ mɔgɔ min fɛ contribution ou bien hakilina bɛ mɔgɔ min na donc euh, mais kuma tɛ janya mɔgɔ si kana na kuma janya parce que su kora an na dɔɔnin voilà
n bɛ eh, silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo eh, minnu ye nin ko in initié ne ye mamadu sidibe eh, suis décorateur an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ni an ɲɛna nka problème min bɛ fana aw ta in bɛ dɔn ɲa la nka a solution polisi tɛ gendarme tɛ garidi tɛ nin solution bɛ fanakaw yɛrɛ bolo série min filɛ nin ye n'i bɛ k'o fɔ ko kunkolo wolonwula tigɛra ɔ o ye sisan ta ye o n tɛ depuis 73 kunkolo bɛ tigɛ fana yan mun ye fu siri o dan na kofɔli de ye fu siri a dan na min minɛna n'o kɛra sababu ye n'u réseau yɛrɛ démantelé la k'u bɛɛ minɛ ka taa u jɔ u yɛrɛ k'u kaburu sen ka mugu ci u la u kaburu da la k'u bin u kaburu kɔnɔ fanakaw de y'o kɛ mais bi mun bi fanakaw bali k'o kofɔli kelen kɛ nata Kunkolo min bɛ tigɛ a nafa t'anw ye fana yan joli min bɛ minɛ a nafa t'anw ye fana yan a mun bɛ to fana yan u bɛ wari min di an ma k'an conscience tromper an ka ɲɔgɔn kunkolo tigɛ o wari in dɔrɔn de bɛ to fana yan donc aw filɛ ka fɛn fɛn kɛ a ka ɲi n'o tɛ éclairage public jɔyɔrɔ t'a la a bɛ se ka sécurité lana dɔɔnin fana kɔnɔ mais kunkolotigɛ min b'an fɛ yan a jɔyɔrɔ t'o la

Fakoro Tarawele, Isa Tarawele, Musa Sanogo, Isa Isa Touré, ah Lasine Touré.

An bɛ jarakɛ fo a nali la ka na an ɲininka tɔɔrɔ min bɛ Fana yan, ayiwa a ka se ka a lase diɲɛ maa ma, diɲɛ ka maa k'a mɛn, ɛɛ maire dugutigi kuma na, maire kuma na, denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ kuma na mais ko o ko n'a ganna don dɔ solution bɛ sɔrɔ a la. an bɛ kunkolo tigɛ ko kuma na bi mais ko dɔw tɛmɛna fana yan min tun ka gɛlɛn kosɛbɛ tun tɛ maa faa ye dɛ n'i tun i ka satura siri i ka foro da la k'i bɛ taa dumuni kɛ yanni i ka na o b'a sɔrɔ a minɛna olu tɛmɛna yan mais mun y'a ban a nɔgɔya cɛsiri de y'a nɔgɔya anw yɛrɛ min filɛ nin kabini ATT bɛ fanga ta waati min na anw tun bɛ nin baara kɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnya tɔnin bɛ an nɔfɛ mais anw dɛsɛlen a nana juguya k'a juguya k'a juguya ala nana ni sababu ɲuman dɔ ye an ka denmisɛnw aw farala ɲɔgɔn kan komini kɔnɔ dugu wolonwula fo ka taa se fo masigi an bɛ se k'a fɔ ko fana arrondissement kɔrɔ bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka tɔn tɔgɔ ta ko jigiya tɔn mais ala bɛ k'o ko ɲa a tɛ tiɲɛ ɛ fanakaw jo ye siran ye parce que a fɔra ko ni siganama minɛ ko ni maa y'i bolo don i ka dufa kɔnɔ ko ni i m'a bolo ni fɛn minɛ k'i se k'a fɔ ko zon don ɛ n'o fɔra ne ye siganama a ye ten dɔ k'o kuma fɔ n'i ni faama ɲuman ma bɛn i ti dɛmɛba sɔrɔ i yɛrɛ la koyi o jatigɛ tun b'an na mais alihamdulilayi an bɛ se ka an ka kɔmandan barika da ni o ye yanni ka se politigi nali ma yan n'o bɛnɛna munkoro ye an b'ale wale ɲuman dɔn ni o ye parce que pour que ka jigiyatɔn dɛmɛ k'i jɔ o kɔkɔrɔ ale yɛrɛ ka kuma fɔlɔ kun don koyi ko ma se ka maa minɛ siga kan nka a taalen jɔ misi naani kantigɛlen la don min na o don a ye ordre di ko n'an sigara maa min na k'o ka minɛ Ale de y'o kɛ a sigilen filɛ nin ye ɔ kabini o kɛra denmisɛnw jɛra gɛlɛya la u siga bɛ maa maa na u y'o ko fɔ nin ka kuma n'a ka conseil kɔnɔna na si ma se ka dan kɛ ɔ olu kɛra sababu ɲuman ye ka an bɔ bolo la an filɛ kungolo tigɛ ko degun min kɔnɔ nin ye bi dugutigi degunna dugumaw degunna wa an ka maa ɲɛmaw degunna parce que an ka dugu tɔgɔ tiɲɛna o tuma na ne ayiwa mamadi jara nana ko ale bɛna o ɲɛɲini ɛɛ denmisɛnw a b'aw de bolo a b'aw bolo mais an bɛ min fɔ bi an bɛ se ka ala barika da k'an ka ɲɛmaw barika da An sera u ma ni gundo kuma o gundo kuma ye an y'a ye sisan o bɛɛ bɛ ka wolo o bɛɛ bɛ ka waleya an b'o foli k'u la a y'o tɛgɛrɛ fɔ parce que an bɛ dɔ kalama o la ɔ o tuma ni journalistes nana k'u bɛna a fɛn kɛ a bɛ dugumaw de bolo hali cɛ ni muso cɛ ani muso muso yɛrɛ b'a la koyi a kana siran muso n'a ye min ye a y'a fɔ an ɲɛna n'a y'a fɔ an ɲɛna a kan ka se yɔrɔ min na an b'a se parce que anw delila k'an tɛgɛ da zon dɔ kɔ la muso de y'a fɔ an ɲɛna wa a ma siran fiyewu fo ka taa jɔ baara la a kuma na o tuma na an jigi bɛ musow fana kan koyi denmisɛnw dama tɛ dɛ an jigi bɛ musow fana kan parce que kojugukɛla caman bɛ yen nɔ a caman jatigi ye musow ye an jigi b'a kan o tuma ne bɛ min fɔ fana denmisɛnw a ye jatigɛ dabila a k'a bolo di ɲɔgɔn ma nka a jo ye jatigɛ ye turabilen ma maa min faa n'i ye tonkunbilen ye i bɛ siran o kɔ n'o tɛ ni nin tun ye Fana to a yɛrɛ ma ɲama tɛgɛ dara nin kisɛ kan nka an ma to an yɛrɛ ma dɛ paraw bilala an ɲimi ɲɔgɔn na o siga bɛ an na n'an ka denmisɛnw na ɔ mais minnu bɛ yan sisan n'u ye yamaruya di ka sira di an bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu kɛra ɛ faamaw y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o nka anw t'a dɔn n'u ye kungolotigɛla ye dɛ parce que an y'u minɛ terrain kan nka faamaw de b'a dɔn ko kungolotigɛlaw don o tuma an bɛ min fɔ denmisɛnw ye jeunesse ye dafɛdugu ye cɛ ni muso bɛɛ k'i wuli k'i jɔ n'i ye min ye kana siran e kana fɔ i bɛ taa polisi la taa dugutigi fɛ i k'a fɔ a ɲɛna ne dugutigi y'an ci a kan ka se yɔrɔ min an b'a se hakɛto b'a la salama fa ne bɔra kuma na. Okay.
donc an bɛ micro di muso kelen ma après an bɛ segin ka na i la.
Anublam balima fana kan. Ne ye musow ka représentante ye Fana kuma in a bɛ komi caman fɔra a la mais alisa ne bɛ kuma Fana musow ye ne ye madame Jara Hawa Jakite présidente de la CAFO des femmes Fana ne bɛ welewele de da Fana musow ye dugutigi y'a fɔ cogo min na anw musow an ye kojugu caman kunyanfan ye dɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛ se ko caman na dɛ n'an ko an b'a ɲɛ an b'a ɲɛ n'an k'an b'a tiɲɛ fana an b'a tiɲɛ an ka sabali an ka miiri fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ y'anw musow de ye den minnu b'a la an ka denw de don ni cɛ fagara an cɛw de fagara wa musow fana bɛ ka kan tigɛ k'an yɛrɛ denw kan tigɛ a bɛɛ ye anw musow de ye a gɛlɛya bɛ taa laban anw de la Donc n'an natara ka tila ka siran siran bɛ yen mais mɔgɔ tɛ se ka fɛn fila jɔrɔ ka saya jɔrɔ ka tila k'a fɔ ko ne mana sa ko n tɛ toli o tɛ se ka kɛ o donc an bɛ o jɔrɔw de bila sisan nɔ ka an hakili sigi ka sabali ka nata dabila Ka nata dabila nata de ye ko belebeleba tiɲɛyɔrɔ ye parce que muso ale de nɛgɛ ka di ni wari ye kojugu ni wari kun sinna muso ma a caman tɛ to a cogo la bilen mais an k'a lajɛ an ka fɛn dɔ fusaya ni wari ye n'an ye walijugukɛla minnu ye an ka n'u jatigila don n'an sɔmina min na kofɔli yɔrɔ fɔra bɛɛ ye an ka se o yɔrɔw la ka taa kofɔli kɛ kuma min bɛ ne fɛ ne t'a fɛ ka kuma jɛ o y'o ye hali bi musow an k'an cɛ siri anw de bɛ se ka jeunesse fana kɔ kɔrɔ don parce que n'an ye min ye an ka denmisɛnninw fana na an bɛ se k'u sabali k'u bɔ a la toujours musow toujours musow toujours musow fana musow an k'an cɛ siri an ka sabali an ka jigiya ta an ye musow de ye an ka miiri an denw na an ka miiri an kɔ la